ndewonụ abụ m amalinze JJ Azị na ngagharị iwelite ihe gbasara asụsụ na omenala Igbo mụ na ọkankụzi Pascal Onyi Oguno kpara ụbụbọ n'ihe gbasara mwelite asụsụ na omenala Igbo ekwudoro m ya n'ebe a na-eme mmemme na Atlanta ọ bụ ọka nkụzi na ngalaba ọkaikpe nke mahadum Anambra State University ya bụ odumegwu ojukwu yunivasiti ọ bịara anyị ọbịa na atlanta o wee m wee kwudozie ya m wee sị mba ka m jụọ ka m jụọ ya ajụjụ obere ọnụ maka na o so na ndị ọ bụ ụmụ ụkwụ igwe ka ọ bụ ya bụ ndị nọ na kabinet ndị na-eso igwe ndị ọgbado igwe na-eso igwe na-azụ na-akwanyere igwe alụ ndị be anyị ọ kwa ụnụ anụgo nke a na ndị kabinet bụ igwe bụ ndị ọgbado igwe kwa ụbọchị ka anyị na-amụta ihe biko ka anyị na-agakwa n'ihu na anyị na ọka nkụzi nọ ebe a nwa anyị ga-amụta ọtụtụ ihe n'aka ya ọka nkụzi m wee na-ajụ maka ugwu ndị igwe na-enwe n'ala Igbo maka ọtụtụ oge ana m ahụ ndị igwe ndị mmadụ na-arụnye aka n'anya ọ bụ ọzọkwa bụ ndị igwe na-anaghị eme ka ha etu ndị igwe kwesịrị ị na-eme sọ ndị igwe m na-ahụ na-ebu ugwu bụ igwe ndị Ọnịcha ọ na-ebu nnọọ nnukwu ugwu ọzọkwa bụ igwe obosi igwe enugwu ukwu ọ dị etu ahụ o nwere nnukwu ugwu eze enugwu ukwu na igwe ụmụ nri bụ Sir Ralph Obumneme Ekpeh na-eme ọfụma na-eme ezigbo ihe ya na ndị ọ na-achị na-ekwu ọfụma na-atakụkọ isi ọfụma a sị na anụ taa akaala eze ka eze ji achị mma gbam anyị na ya na-eme mma i- igwe na-emekwu mma o nwerọ onye enwerọ ntụpọ ma ndị a na-achị achị ma onye na-achị achị mana onye na-achị achị pụrụ alụ na ọ ma alụ ife a na-eli malụ ife a na-eme malụ ka mmadụ na ibie si anọkọ ọfụma ọ na-enye aka ọ nya na-eweta ugwu a na-akwanyere igwe ndị na-esokwanụ ye n'azụ dịka ndị otu anyị a na-akwanyere ya alụ anụ taa ka ala eze na eze na-achị mma daalụ daalụ ọka nkụzi ị gwara anyị nnọọ ka onye nkụzi ahụ ị bụ em, biko kọwara anyị nke ọma ihe m na-ajụkwa gị bụ na em, ọ bụ ndị ikwe bụ isi omenala igbo elezi anya omenala igbo na-ada ada maka oge ụfọdụ m na-aga na-ele anya n'ihe onyonyo social media ya ama ozi social media ana m ahụ ebe ụmụ nwaanyị na mmanwụ na-agba egwu m hụkwa ebe ụmụ nwaanyị na-etu mmanwụ aha na-ana mmanwụ ịtọ nwaanyị na mmụọ na-eso nee ya nee ya nee ya n'ebe nwaanyị na-eje nwaanyị na-eje apụta mgbe ọkụ nye mmanya mmụọ na-abịaso nwaanyị nna biko nke a ọ bụ ihe unu ahụkwa nke a tinye anya na ya unu bụ ndị ọgbado igwe otu m si kwuo igbo bụ igbo na-asụ n'onu n'onu ndị kwetelụ na nee otu o si wee dịlị fa nee ife fa chọlụ ka fa ga-eme mana omenanị Igbo mana nwaanyị bụ nwaanyị anarọ ama mmọnwụ nwaanyị bụ nwaanyị anarọ eso mmọnwụ nwaanyị bụ nwaanyị ga-abụ ọ fụ mmọnwụ o nyelụ mmọnwụ gafee kama na na o nwere ife a na-ewefu n'anụ wee na-eli o nwere arọ one nwaanyị a ga-abụ ọ gbaa a na-etuzi nwaanyị afụ nne mmọnwụ o so malụzịa maka na arọ ya agbagotego ọ fụkwali ee mmọnwụ To- ee ka m gbubie gị ebe a o nwere ma ihe gbasara ihe a o nwere ajụjụ m ga-ajụ gị mgbe gị ka obere okwu Em, ọ- ọ- ada anyị nwaanyị bụ Chimamanda Adichie sịrị na ọ chọrọ ka ọ mara mmọnwụ ka nwa ya nwaanyị mara mmọnwụ kedụ ka unu si wee hụ ụdị okwu a Eh, mma mmọnwụ dị n'ụdị n'ụdị ọ bụrụ na e chie gị echichi na ọ ga-enwezi ike ịna mmadụ ịtọ ọ bụrụ na okwu bụ okwu mma mmọnwụ a kọwaalụ ya ihe nwaanyị ji ama mmọnwụ ọ bụrụ na ọ maka echichi a kọwaalụ ya ọ bụkwanụ na ọ maka arọ one ọ gbalụ a kọwaalụ ya mana ọ- ọ ọ jemigo ije kpata e ji wee chie nye echichi ubi okpu mee nya ife niile a na-eme nwaanyị gbagola arọ ọ ga-enwe ike na ife niile a na-ekwu bụ obodo ọbụla igbo bụ igbo na-asụ n'onu n'onu nkụ dị na mba na-eyelụ mba nni ele nwoke na nwaanyị si wee debe ute be otu a ka ba ga-esi wee larụ na ya ya bụ na nkọwa gị bụ na Chimamanda na a ga- ọ ga-ama mmọnwụ maka na site na omenala Igbo mmọnwụ bụ ihe ụmụ nwoke na-eme mana a sị na o nwere ka nwaanyị ga-aga ọ kaa ruo nka o tolukwue ihe a na-eme mmọnwụ mana Chimamanda aka erughị ọgbọ ahụ kere ihe i chere maka nke a a bịakwa ọzọkwa ọ sị na ọ chọrọ ka nwa ya nwaanyị ọ mụkwara ọhụrụ mara mmọnwụ nwa ọ mụrụ ọfụụ ga-esi wee malụ mmọnwụ nya nwa na onwe ya ebe ọ bụ na na o lugo ife e ji nwaanyị eme wee mee gbaa mbọ gbasie mbọ ike wee nyere onwe ya aka wee kwanyite igbo ele igbo si wee dị gbam o luru ogo na a ga-eme ya ka ọ malụ mmọnwụ e bidogodu na nchi echichi e chilie o luru ogo o lugo na ọ ga-ama mmọnwụ ekwuru m na ọ bụrọ sọsọ maka nwaanyị lue arọ one ka ọ ga-abụ ka ọ ga- ọ ga-eji malụ mmọnwụ o nwekwuru ife nwaanyị ga-abụ o mee mekarịa ife nwoke ga-enwe ike mmenụ ndị obodo nwee ike neche nya anya sị ka a maa nya mmọnwụ ka ọ malụ mmọnwụ ee ife kpata na chimamanda o lugo nya bụ e- ebe ọ na-abụ nwaanyị lue ma o luzi n'arọ n'anwa ma ọ na o lurọ e mee nya ọ malụ mmọnwụ ọ ya ele o si wee dị mana nke na nwa ya zi aka efurọ eze enu na a ga-amakwu ya mmọnwụ nke ahụ ka a ga-eneba anya ọfụma ọ ya ele o si wee dị daalụ ọkankụzi ị kọwara nnọọ nke ọma kịta o dogo ewu na ọkụkọ anya maka na ndị be anyị sịrị na nwatakịrị kwọcha aka o soro ọgaranya rie nri na ndị okenye rie nri mana etu i si wee kọwa ya oge o dogo anyị anya ugbu a a ga-asị na ọ bụ na ọ chọrọ ka ọ maa mmụọ ya gaba n'ihu ka i si wee kọwa na a ga-agwa ihe dị na ya o mekwa ihe dị na ya mana ọ bụrụ maka nwa ya nke ahụ wee dị ndị be anyị abụ m amale nze jeje azị unu nụrụ ụbụbọ mụ na ọkankụzi Pascal Onyi Oguno kpara gbasara omenala Igbo na ihe ọnọdụ ndị igwe n'ala Igbo ọtụtụ ihe anyị kpara bụ ọtụtụ ihe na-agbagwoju anya anya wee nwee chioma ya bụ ụva e wee kwudo ọka nkụzi Oguno o wee bịa kọwara anyị ọtụtụ ihe ka o siri wee kọwaa na ndị igwe na ọrụ ha bụ ichedo omenala na ọdịnala Igbo ọzọkwa ọ rụtụrụ aka bụ maka ọzọkwa ihe dị mkpa ọ gwara anyị maka ya bụ ajụjụ gbasara ada anyị nwaanyị Chimamanda o nwere mgbe o kwuru na ọjụjụ ọtụtụ na otu n'ime ọtụtụ ajụjụ ọnụ a jụrụ ya na ọ ga-achọ ịma mmanwụ na ọ ga-achọwa ka nwa ya nwaanyị mara mmanwụ ihe nke o kwuru ọtụtụ ndị Igbo ọ na-agbaka ha isi m wee sị ka m jụkwanụ ọka nkụzi Oguno maka na ọka nkụzi Oguno bụ otu n'ime ndị nọ n'ime obi igwe ndị Enugu ukwu ọ maara ihe gbasara omenala nke ukwuu o wee kọwara anyị na ihe Chimamanda na-ajụ abụghịkwa ihe anụbeghị mana ka m si wee ghọta ka o si kọwa bụ na ọ bụrụ na o mezugo ihe nwaanyị na-emezu na a ga-anabata ya mana ịma mmụọ abụkwa na ụdị a maka na ụmụ nwaanyị a na- na-eso ekwu ihe a na- a na-eme mmọnwụ ha anaghị ajụ ese ya mana a na-enye ha ya enye ee ya nwa n'onwe ya bụ ọka nkụzi Oguno kwuru na ada anyị nwaanyị Chimamanda Adichie etozuola na o mepụtala ihe dị egwu kwesịrị e ji wee chikwaa ya echichi ya bụ na ọ ga-ama mmanwụ mana na nke nwa ya nwaanyị ọ mụrụ ọhụrụ ọ sị na ọ ga-ama mmanwụ ọ sị mba kpaa gbakwara ndị Ọmambala na ọ gaghị ama mmanwụ olo ọ gbakwara ndị Owere ya bụ na o kwenyere na Chimamanda ga-ama mmanwụ o tozuo unu mara na ndị Igbo na-ekwu na na nwaanyị toruo o soro kwube ihe a ga-eme mmọnwụ eye Chimamanda emepụtago ọtụtụ ihe mana ọ dịziri ndị ichie n'ala Igbo ịmara ma ọ ga-eso wee mara mmọnwụ mana mụ onwe m mgbe mụ na Chimamanda ga-ezudo aga m ajụkwu ya ajụjụ ka m mara ihe o bu n'obi were na-ekwu na ọ chọrọ ịma mmanwụ mara ma ọ bụ ụdị a ọka nkụzi Ọgụnọ kọwara anyị ka o nwere ụdị ọzọ eh, ya bụ Chimamanda na-ekwu mana ka ọ dị na Chimamanda ị bụ ada anyị nwaanyị nnukwu ada anyị nwaanyị e chiri gị e chiri gị echichi maka ihe i mepụtara maka na ndị be anyị na-ekwu na ihe nyịa nwoke nwaanyị emee ya ndewo nụ abụ m Amali nze jee jee azị nke ọdịba